Oh, saludu a totus, beni torraus a Corrias de Fogu in su canali setantanoi de su digitali rts, finas in Facebook, Youtube, totu is canalis chi 'oleis. Oi depeus chistionai de un'argumentu togu meda, cun genti toga meda, antzis prus toga puru, Est innoi Federica Piciau, beni benia. Gràtzias, salude a totus. Salude a tui Federica e a s'atra parti cullegada, speru, Gianfranca Salis, ddoi ses? Allodda innoi. Bene agatada, bene agatada a tui puru. Ascurta mei, depeus fai una cosa immoi unu profilu astrologico, mi depis nai candu ses nascia.

comente a femina, però tenes unu problema, a serrai cun su passau e a pigai decisionis po su presenti, berus est? Oh, ti torrat.
Allora, mi lu podias narrer sa istu unu veggente, a istu venende a indagare sa personalidade.
Ma ti torrat.
E torrat. Ddu bisi? Torrat, poita dio 'errer liberare de custu iverru, mi che lu dassare a palas e intrare in s'istagione prus prus alligra. In su beranu, berus. Floria, e Alicis currispondet. Ah, ddu bisi, seu cuntentu, dai, mi fait prexeri. Andeus a biri a Federica chi ddi torrat immoi. Tui candu ses nascia? Su 30 de mes'e argiolas. Ah, ses Lioni, Lionedda, che a me totu. Eh, andeus a biri. Duncas, eh, is chi seis nascius in custa dì teneis una presèntzia fìsica importanti. Ti torrat? Seis personas de sustàntzia, totu suci, però castiais meda sa parti materiali de sa vida prus de sa spirituali. Ita naras?
No, custu no est berus. Ah, non ti torrat a tui custu? No, non mi torrat. Eh, ddu bis.
Seus andaus aici aici. Est andada beni po Gianfranca. Gianfranca. aici aici. Dai, pareggiu, pareggiu, pareggiu. Ho pareggiau. Poi ho pareggiau. Oh, seis biendi in su schermo, in sovrimpressione, chi ddi nanta, su numereddu de WhatsApp. Dunca, chi si 'oleis iscriri po partecipai, saludai, criticai, totu su chi 'oleis, scriei, scriei, scriei. E imoi si castiaus nosu

Eh su turismu, su turismu ormai est unu mantra, no intendeus atra cosa, turismu de innoi, turismu de innias, depeus bivi de turismu, totu si fait e totu faeus po custu turismu, ma ita benit a essi custu turismu? Sa chistioni est manna, no est facili E incumentzaus a si presentai e a cumprendi cumenti traballais, ita totu seis cumbinendi, chi no t'ufendis Federica e incumentzaus de is montis, antzis de su monti Corrasi, a peis de Corrasi ddue est Oliana, una bidda galana, prena de genti fainera, aici est Gianfranca, m'intendis? Eja, eja, ja intendo.
Intzandus, presentadì pagu pagu sa Cooperativa Galaveras, ita totu seis cumbinendi. Tando, allora, nois semu una sociedade, non semu una cooperativa, si, si. Amus costituiu custa sociedade in tres, ego 'in ateras duas collegas meas, in su millenovientonovantanove, quindi a sa 'ine 'e su millenovientonovantanove, quindi bi semo binti'imb'annos trabagliande in bidda. E nois amus cuminciau cando semus torraos dae s'universidade. Aviamu istudiau duas de nois in Milano, comunicatzione in su IULM, quindi comunicatzione e relatzioni pùbliche, e s'àtera collega at istudiau geologia in Cagliari. Ehm, sa idea nostra 'it ehm, a torrare eh, a bidda in Sardigna e chircare de ponnere a fruttu su 'i aiamo eh, sas varias materias 'i amo istudiau pro mm, chircare de ehm, namo, 'omente accettare un'isfida 'i nos amo postu nois e totu agai a trabagliare foras in ambitu de sa comunicazione, de sa publicidade. e in tantos ambitos in eh, alla fine degli anni 90 meda, eh, meda 'ambios, 'it istau sicuramente prus facile. Però b'est stau custu richiamu a, sa, a torrare a terra nostra, quindi amo cominciau gai, pesciande 'omente ponnere eh, unu pagu in, in risalto totu sas cosas bellas chi tenimu de nois. Quindi amo creau custa sociedade e amo cominciau, dopo aer partecipau a unu bando, a gestire su presidio turistico eh, chi b'est appuntu dai 25 annos in bidda e de sos 'imbe 'in istaos creaos grazie a unu progettu eh, interregionale semos s'unicu presidiu chi galu est attivu, est abarrau attivu semper e apertu totu s'annu Bravas, bravas. Giai no est facili poita s'immagini de sa Sardigna est acapiada meda a su mari. Duncas a fai turismo de monti, cumenti as nau tui, est giai una sfida cussa puru.
Infati, si apuntu s'obietivu creande custos presidios turisticos 'it de valorizare sas zonas internas, quindi cussas chi Liximo chi sun semper istasa unu paiceddu prus disagiasa, però sun finas cussas chi tenen prus unu un'ispiritu autenticu, unu siat un'istile de vida de chie b'istat, siat possibilidades de propostas de cosas de aer, chi sun siguramente diversas, chi sun particolares e ti aen intrare in unu mundu chi est a s'opostu, podimus narrer, de cussu chi acatas in sas costas, chi b'at in su mare, ingoi b'at una vida prus lenta, b'est unu raportu prus astrintu tra sas pessones, Ehm, nois tenimus una vida, i, eh, podimus narrere, i est andada ehm, evolvendesi, però chene s'omologare a totu cussu chi si viet eh, unu pacu in totube. Tue vas a unu logu e no intendes una, ehm, un'identidade orte. Nois, Eia. Seu, seu biendi, Gianfranca, seu biendi. Seu biendi finas su situ de bosatrus de Galaveras, calincuna immagini de su Corrasi, de su costumini, de Oliana, de sa bidda, totu is cosas bellas chi ci teneis in Oliana, no? Totu cosas chi aen parte poi de su trabagliu nostru, agai su trabagliu nostru est a valorizare, a promovere su territoriu, quindi s'ambiente, innoe comente siguramente sa maggior parte de bois connoschet e gràcias a Deus est un'ambiente bellìssimu chi non tenet bisòngiu de chissà ite pro èssere, namo, valorizadu, però b'at tantas initziativas, tantos eventos chi nois organizamo e chi servint a custu, a che battire gente chi lu visitet su territoriu nostru rispetandelu e intrande propriu a contatto in d'una natura chi chircamo de mantenere autentica Cantu prus possibile e aendeti vivere comenti chi sias unu de nois, aendeti vivere esperienzas chi poi ti che tiran dai totu su sa confusione chi b'est cada die in ambitu lavorativu, personale, pro intrare in carchi cosa chi ti aat iscoprire ecco una unu livellu finas de umanidade. Chi galu depimus chircare de preservare sas biddas nostras. Eia, eia, gei tenis arrexone. Immoi feus presentai a Federica puru e aici feus pagu pagu ping pong, pagu pagu in Campidanu, pagu pagu in sa Barbagia. Federica, tui ses una guida turistica giai tant'annus, tenis isperientzias cun paricis assotzius E su tuu e nareus no est turismu de mari mancu su tuu, po su prus est de citadi, Campidanu e Casteddu, ma poi totu sa Sardinnia puru, beru s'est? Eja traballu totu sa Sardinnia, de su duamilla e noi, apu cumentzau a traballai in su duamilla e noi, femu laureada de pagu. Ita as fatu, ita iscola tenis? Deu seu, apu fatu tres annus in Casteddu,

Puru. E t'at a essi nudda. Non s'acabat mai de studiai. Ospitis internatzionalis, mi fait prexeri, mi fait prexeri. Ascurta, e tui duncas ita cuncordas cun custas guidas de Casteddu? Ita benint a biri is turistas a Casteddu? Dipendit. Traballaus cun turistas e cun residentis puru. Imoi cun chini ses traballendi? Deu imoi seu traballendi cun d'una sociedadi chi est nascia pagus annus a oi Nascia gràtzias a duas fèminas, chi funt Valentina Manganelli e Raffaela Carrus, sa sociedadi si narat Arasole, teneus base in Casteddu ma apariciaus tour in totu sa Sardigna, prus che totu in su sur ma in su sud de Sardigna ma in totu in totu s'ìsola. Arasole, seu biendi pagu pagu de immàginis de su situ de bosatrus, su nòmini puru est curiosu po essai una citazioni. Est una citazioni de Cicitu Masala. Però dda sciemus, eh, dda sciemus, amus preparau. Est una citazioni de Cicitu Masala poita Arasole est una bidda contada contada de Cicitu Masala in unu libru scritu de issu e duncas E custu est propriu su chi boleus fai cun Arasole, cioè torrai a is arrexinis e a is biddas e a sa, a s'identidadi de sa Sardinnia. E duncas ddu feus cun genti de innoi etotu, difatis a su mancu un'orta, un'orta sa cida circaus de fai connosci is logus a in Casteddu, acanta de Casteddu, no in Campidanu, a sa genti chi ddoi bivit, ca mancai certus logus no ddus connoscit etotu etotu e cun is turistas, poita totu totu sa genti chi traballat cun Arasole seus ghias professionalis e traballaus in ingresu, spagnolu, frantzesu, portoghesu. E difatis su situ puru est in ingresu, dd'apu biu. Est in ingresu. Bravus. E seus fintzas travel designers. Custu bolit nai ca ci funt tour chi feus in àreas archeologicas o situs connotus innoi in su sur de Sardigna, ma sa cosa chi si praxit de prus a fai est de preparai tour itinerarius segundu is passionis, is abisongius de is turistas, duncas fatus in su momentu personalizaus, custa est prus sa cosa prus bella chi feus Ma e poita eis scioberau de non fai turismu de mari, bosatrus? no nc'est abisongiu po connosci sa Sardigna de fai turismu de mari, cussu si ddu podint fai a solus is turistas. Ma est giai prenu, nariu, su mercau de de operadoris? No est chi siat già prenu, est chi est chi a nosu si praxit de prus a fai atru. po po evitai chi sa genti chi ben chi benit innoi connosciat sceti su mari o sceti logus chi giai connoscint totus e duncas andai a prenni sempri de prus sempri is proprius logus. Ma is strangius puru approillanta? Medas.
E comenti dda connoscint sa Sardinnia?
Dipendit, ci funt cussus chi benint e funt giai preparaus e duncas domandant de fai cosas prus pretzisas poita mancai funt bennius giai atras bortas e genti chi propriu no scit nudda, cioè propriu ddis depis nai innoi funt.
Surprise, surprise. Pentza ca una 'orta una turista brasiliana m'iat domandau de andai a Nora, a mengianu E a meri a Pompei. Eia, acanta acanta. Gianfranca, ddoi ses?
Sì, sì. E istràngius ndi teneis po turistas in Oliana? Allora, ja bi nd'at in custu tempus, naru sa beridade, non medas, a gai su problema nostru est semper cussu, su problema in generale unu pagu de totu sa Sardigna però sas zonas internas galu de prus.

Po carrasegare.
Non tenimmo nois una traditzione propriu particolare, a che non tenimos una maschera, o almeno no est istadu facile finas si sun istados atos tantos istudios, nos fit istau gradiu a la tenner nois puru, ma no est si. E comunque su arrasegare est semper festeggiadu, est un'occasione, sa prima occasione de divertimentu a s'initziu 'e s'annu, e poi dopo cuminciande sa aresima naturalmente si cessat e però est sempre istadu meda partecipadu, meda divertiu in estas, ballos e cosas goi. Ma in totu sas ateras biddas de su circundariu b'at de totu, ieli cirde, Mamujada, Oroteddi, Orani, sun totu biddas, insomma, inoe in s'oru. E custu che batit gente finas a ube nois, a gai, and'arribbat gente de continente, in sas biddas minores non b'at medas postos ube dromire e quindi a bidda ndi benit a s'ispissu. Como bidimos ocannu, paret unu paiceddu in controtendenza, non nd'amus galu tènniu particolares richiestas, Quindi namo custa est sa cosa prus difficile e chi riguardat non solo a nois ma a totu sa Sardigna, finas a cando non b'at volos diretos e una possibilidade de comunicare, de collegare sa Sardigna chene chi siat a costos eccessivos e chene dèpere fàghere iscalos de chissà ite pro ch'arribbare, Ecco, finas a cussu momentu amus a allegare semper de de continuità, amus a allegare de turismo in bassa stagione. E custu est interessante, Gianfranca, tui naras ca funt pagus is collegamentus, ndi serbit de prus, segundu tui?
Assolutamente ndi serbit de prus, carchi annu faghet b'aviat prus bolos diretos, poi eh, an cominciau a diminuire, siat sos de sas varias cumpagnias, cussas chi prus batint gente de Ryanair, eh, Volotea, Wizz Air, an truncau tantos volos. Custu significat chi meda prus paga gente tenet sa possibilidade de vènnere. Magari arribande in sos volos de linea eh, su preju est meda prus artu, finas in nave, oltretutto t'allonghiat su, eh, est iscòmodu, est iscòmodu, sa nave est iscòmoda. Est su problema chi tenimo dae sempes. Eh, custu est, eh, su, sentimo pròpiu cada annu e cando b'at ulteriores taglios L'intendimo galu de prus, a gai su carrasegare est unu richiamo, podimus nàrrere, est un'ocasione chi diat incuriosire gente chi benit dae totue, a gai tenimo totu custas isfiladas, custos ritos, custos rituales chi sun ùnicos e chi depimo preservare, valorizare, ma depimo fàghere in modu finas chi sian un'ocasione pro trabagliare unu pau pro totu cantos, e eh, sa gente naturalmente cambiat totu. Ma intzandus ddu at festa oi in Uliana? Depeis feste fai festa? E b'at una esta, b'at un'isfilada de, eh. de picinneddos, cumincian a insomma a faghere, a cochere ava e lardu, eh, per, in particolare sas associaziones de sos anzianos, de custas cosas s'occupat finas sa Pro Loco, Sunt modos chi serbint pro fàghere essire, pro mantènnere una comunidade viva, pro mantènnere sas traditziones nostras e finas apuntu pro fàghere bènnere gente dae oras, quindi b'at àteras isfiladas e àteras cosas, a sàbadu, domìniga, finas finas a martis e poi a s'àteru sàbadu galu. Quindi ocasiones pro si divertire in Uliana no nde mancan mai. Bellu aici.

ma sa mellu parti no, no ddu scint, no ddas ant mai intèndias e a dolu mannu candu arribant no tenint nimancu s'ocasioni po ddas intendi. Cioè si dda de- si ddas Oh. depint circai in, su- in Difatis, Youtube candu moi ti dda fatzu deu ddas una bella, arremonas. una bella pregunta o domanda chi siat. Dònnia logu chi andas in su mundu, deu mi praxit a giriotai, ma Gianfranca puru est una chi viàgiat e duncas a gei ddu scit, deu chi andu a L'Avana, sa capitali de Cuba, e 'ollu intendi mùsica cubana, dònnia locali chi andu agatu mùsica cubana, in sa capitali, chi andu in India Sa tzitadi prus manna e ollu intendi musica indiana, dònnia locali chi andu intendu musica indiana. Chi unu turista strangiu benit a Casteddu, chi iat a depi essi sa capitali, e olit intendi musica sarda, No podit.
Fede, aundi depit andai, aundi nci ddu mandaus a ascurtai musica sarda? In s'istadi tocat a ddus mandai in calincuna bidda po fai ballus de pratza. Ah, poita tocat a cessiri de Casteddu. A cessiri de Casteddu. Poita in Casteddu mm, c'est calincunu festival mancai a s'acabu de s'istadi. Scusa Fede, saludaus un amigu a Bobore Bussa, bella puntada, a dolu mannu mi depu ispostare. Bobore, gei at a torrai a capitai, ndi feus una cun tui puru de puntada. Gratzias, a si biri. Perdona Fede. Ehm,
E duncas... Tocat a cessiri de Casteddu. Tocat a cessiri de Casteddu. Eh, difatis deo sempri impari cun is piciocas de Arasolè, ma cun Lingua Bia e cun Simponia, in su duamilladexaseti eus circau de de fai un, eus apariciau un'eventu eh, chi fiat in italianu e in ingresu, poita ddu de, ddu depis fai in ingresu puru poita Marolla. se nunca is turistas no ti cumprendint. Eh, cun ballus sardus, musica sarda, po donai s'ocasioni a is turistas de Sardinian Experience, Sardinian Experience. Eh, unu bellu esperimentu fiat cussu cussu fiat stetiu unu bellu esperimentu e immoi cant'at durau?
Mm, totu s'istadi de su duamilla e dexaseti e immoi ddu cuncodraus po tour operator, agenzias, po e grupus privaus chi si ddu pedint unu spetaculeddu de musica sarda eia naraus ddu podeus nau podeus nai de aici unu spetaculeddu de musica sarda innui eh, bint non, scet- non podint ascurtai sa musica, biri de accanta is, eh, is sonus, is launedas, Launedda. s'organitu, e finzas a biri cu- e intendi cumenti si baddat. Ah, bellu, su ballu puru E duncas. aici podint, e custa est s'esperientzia, Eh beh, baddai eh imparis beh, cun is eh sonadoris e cun sa genti de su logu. Sì, aici si signora. spassiant, s'arregordant de su chi ant fatu de s'esperièntzia chi ant bìviu e ddu contant candu torrant a domu e mancai calincun'atru aproillat po bandai cun nosu. Cosa bona.
Gianfranca, candu arribbant is turistas, mùsica sarda nd'intendint in Oliana? Cantant tenore? Sonette? Tenore de seguru, sempri, sempes.
Berus. Gai, apuntu, si ponet finas in diversos locales, podet capitare in mesus de àtera mùsica. atuale, moderna de, de cada casta, eh, sa musica sarda non mancat mai. E Ma sa cosa prus bella est chi b'at eh, tropitas de, de piccinneddos, finas minores, a partire dae doigh'annos, cando eh, cominciano a cambiare sa boghe, no? Sos omineddos. Chi deretu tenen s'idea e su disìgiu de imparare a cantare a tenore. Quindi, ti podet capitare de esser colande su caminu e bies una tropita chi si sunu provande a cantare. Opuru intran a unu bar, unu giughet una chitarra e tando cantan in sardu, opuru faghen su tenore. Custas ocasiones o de fàgher ballos sardos cada iscusa est est bona. Quindi, bellu, bellu aici. Pro fortuna

In custos ùrtimos annos, e ch'arribamus finas a su mese de Sant'Andria, per esèmpiu, chi b'at galu dies bellas, ch'arribamus a binti chimbe grados, tue bies galu meda gente chi benit in particolare pro visitare su su territòriu, quindi faghen escursiones, e arribban chi sunu finas già documentaus, cioè an isperau custu perìodu e de custu semus meda cuntentos ca gai si lu godint de prus rispettu a cantu podet èssere in su mese de de trìbulas o in totu sos meses de s'istiu chi b'at tropu calore. Arribban documentaus, quindi l'ischint ite ite cherent andare a bìdere E poi gai totu apenas chi passat sos meses prus fritos de s'iberru dae jannagliu freagliu dae martzu cuminciamo a biere unu certu numeru de de turistas chi benene cioè de turistas dio narrere propriu de de gente appassionà de ambiente de territoriu e de de intrare a contatto chin sas biddas in d'unu momentu chi siat prus prus trancuillu, ecco, non piau dae su turismo de de massa, chi poi naturalmente non ti faghet godire su contattu cun sa gente locale. Ellus, ellus, ellus, Federica, ita naras tui? In Casteddu, in Campidanu 'e Casteddu? S'est allonghiada sa stagioni o sempre cuddu mesis de s'istadi e boh? Basta no, no, s'est allonghiada meda. Chi pensu candu apu cumentzau deu a traballai ses annus a oi, sa stagioni, sa, cioè si traballat fintzas a Cabudanni. Cabuda, totu Cabudanni. Immoi cumen, acabaus de traballai a s'acabu de Onniasantu. E fendi basca puru però. E fendi basca puru, però est beru puru ca sa genti si dd'at pa- si ddu concordat mesis innantis, duncas no ddu scit ita tempus fait candu funt arribendi. E immoi de de su mesi 'e abrili cumentzant a arribai is frantzesus, Ma poita is custu segundu tedescus. tui, po mori de is low cost o po est cambiada sa mentalidadi, sa conca de sa genti, ita naras tui? Totu e duas, totu e duas cosas, poita nci funt prus bolus cun sa stade cun primavera estate mm. de beranu cumentzant a arribai totu, ci funt totu is destinazionis europeas e duncas est prus facili arribai totu, totu custa, custus tretus eh, acabant mm, candu incument, in mes'e ladamini eh, duncas mm, Eh, po custu e poita sa genti dda connoscit sempri de prus, sa Sardigna, connoscit cosas diversas de sa Sardigna. Cioè chi pensaus 15, 20 annus a oi sa mellus parti de sa genti chi arribada connosciat is prajas, su mari, invecias immoi sempri de prus sa genti, is turistas connoscint puru eh, s'ambienti, monumentus. Custu internet puru, ormai cun internet faius totu. Cali podit essi unu progetu tipicu de turismu po po unu strangiu ita bolit biri in Casteddu segundu tui? Su campusantu de Bonaria, no ddu sciu, Tuvixeddu? Su campusantu de Bonaria ddu feus prus che totu cun genti de innoi etotu però sa genti chi benit de foras bolit connoci sa citadi, is logus prus bellus, is monumentus prus de importu de su centru storicu. Nosu feus fintzas a un tour me in is soterraneus de Casteddu e bieus calincunu situ pagu connotu sempri in su centru storicu, sa cripta de San Sepolcro, sa cripta de Santa Restituta, ci funt gallerias chi ant imperau cumenti rifugiu antiaereo. in sa segundu guerra mondiali chi funt serraus a su pubblicu. Eh, custu fiat su camposantu de Bonaria. Eh? Mm -hmm.
Monumentali, berus?. Camposantu monumentali, custu est bellu meda po sa genti chi bivit innoi in Sardigna, poita biri eh. su camposantu de Bonaria est propriu una fotografia De, de Casteddu in is primus de su noi, a cabu de s'Otuxentus e is primus de su Noixentus. Eh, est propriu una fotografia de sa sociedadi eh, casteddaia. Bellu, eh, bellu. Nc'est Ottone Baccaredda, Zedda-Piras Capra, totu personaggius de aici. Poi ci funt statuas de importu, bellu fatas de Sartorio, artistica, artisticas. Puru, sa, sa cosa, no?
Immoi, sa visita. Immoi ddoi est Gigi Riva puru. Duncas, una domanda, ita ndi pentzas de su problema de su overtourism, Marcu de Casteddu? Tui ita ndi pentzas Federica? Tropu genti, overtourism. In s'istadi nc'est tropu genti, difatis mm. est serbida a custu a fai travel design, a circai de portai sa genti in atrus logus chi no funt cussus prus bisitaus mm. e chi funt in totu is ghias turisticas, in totu is lonely planet, eh, poita tocat a fai unu scioberu Eh, chi boleus sighire a, tra- a bivi in cust'isula tocat a fai unu scioberu. Eh, non podeus tenni totu sa genti eh, in sa propriu praia, in duamilla personas in sa propriu praia, ca mancai ndi podit acolli sceti duxentus. Eia, eia, Gianfranca, su turismu est tropu o est eh. concordau male? Ita ndi naras tui?
Est tropu e cuncordau male, agai eh. su Overtourism eh, si che concentrat, torramus semper a cuddu discorsu, si che concentrat in, in sas zonas de mare, in sas ispiaggias, in totu sa costa o in sas cittades, quindi probabilmente finas Cagliari pesso siat unu pagu leada d'assalto. Sas biddas e sas zonas internas eh, nde sufrin de mancu naturalmente, meda de mancu de, de custu, de custu problema, Tant'est beru chi, ecco, nois bi semus pro custu, pro andare in contro organizande initziativas, eventos diversos, particolares, pro che tirare gente dae sas ispiaggias chi s'abarrana totu s'istiu, podimus nàrrere ammuntonados in cue, e a faer sempre sas solitas cosas finas lamentandesi no istande bene e chircare de faer in modu chi custa gente bengiat a sas biddas nostras e chirchet de si godire dies prus in tranquillidade, dies podimus narrer de una vida prus prus autentica. Quindi totu istat in su fattu chi bi bolet un'organizzazione manna ego naro già dae parte de, ehm, de sa Regione, una programmazione bolet fatta, in modu tale chi ehm, essant a fora, cioè bi siat una comunicazione prus efficace in sas zonas ue b'at tropu gente, pro fàere iscire chi b'at àteros logos chi podent visitare verso s'internu, E si godire sa Sardigna vera, una Sardigna chi magari ego pescio medas de issos non connoschent, mancu si l'immaginant, e b'at ocasiones durante totu s'annu a gai sa Sardigna, ego allego de sa zona nostra in particolare, bi tenimo 'estas praticamente in cada mese. Eventos chi già esistian, quindi de sa traditzione, e tantos àteros chi per esèmpiu nois in su trabagliu nostru organizamos, organizamos eventos non so allegande de 'ortes apertas chi ch'est. Ehi, ndi chistionaus, ndi chistionaus, Gianfranco, una domanda, teni passièntzia pagu pagu, po is turistas sardus, nci arrennesceis a organizai Escursionis totu in sardu, andende a contai logus sceti in sardu, Marta de Pirri gràtzias, ita naras, ndi faeis? Guidas in sardu, Gianfranca. Nois tenimo sas guidas turìsticas nostras e sa prima limba chi an imparau dae minores est istau su sardu e quindi est su sardu sa limba in cui pescias e in cussa in cui ti piaghet allegare, quindi pro custu non b'at nisciunu problema a gai, ancis est unu piaghere pro nois E nos piaghet binas meda de bier 'ando b'arribbat gente dae 'oras, istranieros in particolare, e nos intenden, tra de nois allegand' in sardu, a gai nois sempres tra nois allegamo in sa limba nostra, e abarran ispantados, a gai probabilmente medas de issos non nd'iscin chi nois tenimo una limba Galu 'omo allegamo e intendimo giustamente comente sa prima limba nostra, sa lingua madre podimo narrer. Eia, eia. Sas escursiones in sardu si aen. E commenti puru. Federica, a custas partis commenti seus postus? Su puru. Li faeus?
Deu traballu, scisi, traballu fintzas cun su sardu, duncas tour itinerarius in sardu, ma deu circu de imparai calincuna calincunu fueddu, calincunu diciu a is turistas puru. Ah, no? No fueddus malus, No, sceti no, no, no. eh, dicius e fueddus in sardu, poita ddis praxit chi tui ehm, ddis ddis ddis imparas ddis imparas calincuna cosa, issus si ddas si ddas scrint, dda torrant a imperai. Si mandant is saludus Sara Carlini e Mariam Fol. Saludus a vosatrus piciocas e gràtzias de s'essi iscritu. E... Gianfranca, bosatrus difatis puntai meda a custa cosa de s'identidadi de su logu, sa lìngua, is traditzionis, su costùmini puru de Oliana. Teneis unu progetu bellu de su tessìngiu de s'arricamu, berus est?
Si, nois amo 'atu diversos progetos a gai su recramu e custas cosas de s'identidade nostra sun una passione manna chi tenimo. Quindi, comente nos agradin a nois, amo chircau de las aer onnoser a sos ateros pro las aer appretzare. Sa gente benit dae oras. Unu de custos modos est a organizare mostras e eventos particolares a tema. Oannu am'atu una mostra i est cumincià in ocasione pagas dies prima de Ortes Apertas e poi che l'amo mantesa binas a su mese de Sant'Andria. E nois amo allestiu in su ex Collegio dei Gesuiti i est unu edificio istoricu b'est in bidda de sa hine de su millesessentos de ande ndi bennios sos Gesuitas quindi est unu logu est già particolarmente bellu binas and'est boidu. E in intros de cue b'at sete aposentos meda mannos, ue am'atu un'allestimentu in totu sos petzos de sa bestimenta nostra, in particolare de sas de sas eminas, ma carchi petzu finas de s'omine. E l'am'atu in d'unu modu artisticu a che non teniavamo intenzione de certu de aere una unu museu etnogràficu eriavamos aere comente unu, eriavamos regalare, podimos nàrrer, unu viàgiu in sa identidade nostra, viagiande a traversu sa presentazione de custos petzos e intrande a custos aposentos ti pariat de esser coinvoltu in d'unu ballu tundu A gai bin espostas pro narrer totu sas tunicas. Eia seu biendi is costuminis e is immaginis de custa mosta. Hilos de seda, aici est. Comente?
Hilos de seda.
Sì, esatto, hilos de seda e de oro. E de oro puru. Sos elementos chi servin sa seda e sos hilos de oro pro aer su recramu. Est istà una cosa chi est aggradia medissimu ca at batiu gente Veramente dae totube nois semo abarras propriu ispantas e nos semo resas contu chi sas pessones est custu chi bolene, cioè a onnosere s'identità prus autentica de de cada bidda, de cada logu. E cada bidda 'e sa Sardigna tenet una personalidade sua, tenet una vestimenta sua e pro medas sun un'iscoperta assoluta Binas ca tue intras ippue a contato in sa vida chi b'est in cada bidda, cioè custos bistires sun recramaos sun atos dae emminas chi galu omo los los aen. Custu est interessanti. Ddu ind'at feminas chi scint cosiri ancora e fant su costumini? Giovuneddas chi funt imparendi? Si, de su recramu e si ch'at iscritu medissimas piccinnas giòvanas, e custu est unu cursu, unu cursu chi eis cuncordau? Eja, amus atu, semus aende tantos cursos, unu cursu est de su recramu de su muncadore, i est sa cosa su su petzu prus connotu de su costumene nostru, totu recramau in sos frores oloraos, ilos de seda e de oro in colores isgargiantes bellissimos. Poi b'est un'àteru cursu, imparat a fàere sa amisa, chi est unu petzu dificilìssimu a ca est totu bianca, sa amisa e richiedet un'abilidade particolare. Poi b'est su cursu de su tessìngiu, su cursu de sa tùnica e de su gipone, b'at una èmina antziana chi nos at concessu s'onore, podimus pròpiu nàrrere, a ca no l'aveat mai atu prima, de imparare a sas giòvanas a fàere custos petzos, a ca si nono rischiamus de che la pèrdere sta traditzione, est tropu difìcile, lenta, richiet meda tempus e a bortas a sos giòvanos mancat sa paxèscia. Su mundu at cambiadu meda e tenit pressi su mundu de oi.
currende, invece magari si nos frimamus unu pagu e nos godimus finas de prus sa vida. Eia, eia, sissignori, sissignori. Fede, in Casteddu ndi feu biri de cosas de identidadi, is biddas de acanta de su Campidanu, costumini, domus campidanesas, launeddas, musica. Praxint. Praxint, praxint meda. Eh, calincuna 'orta tocat a si-ndi movi de Casteddu, ma custu est bellu puru, a si, a si nci movi, a fai cumprendi ca no nc'est sceti sa citadi, ma nc'est unu mundu a foras de sa citadi chi est fatu de biddas, chi dònnia bidda tenit s'identidadi e sa comunidadi cosa sua, chi bivit ingunis e traballat ingunis e podint fintzas intrai in cuntatu cun sa genti de, de biddas, cun is localis.
Eia. Duncas, moi arrexonendi de turismu pagu pagu prus in generali, Gianfranca, interveni tui puru, mancai non siasta innoi in presentzia, e Bobore Bussa, s'amigu chi s'at iscritu prima, at fatu cust'articulu unu pagheddu polemicu puru, poita s'omini est ocasioneri, no, ddi praxit a donai ocasioni, no, Eh, at criticau unu pagheddu, nareus, sa politica, tra virguleddas, de su turismu, poita issu at nau, custu turismu andat beni, però ddu depeus guvernai nosu, nci depeus guadangiai nosu, ita si ndi benit a buciaca nosta de totu custu turismu. E duncas at fatu una pariga de propostas, calincuna ocasionera puru, però issu narat, po nai una, ndi seu pischendi una tra is tantis, Ita depeus puntai, a su turismu de elite o a su turismu de massa? Ita si torrat a contu a nosu de prus? A essi sa genti meda o essi pagu però mancai prus arrica e spendendi de prus? Ita naras tui? Federica.
Turismu de massa no, ma nemmancu sceti turismu de elite, tocat a tro- agatai unu ecuilibrio me is cosas poita a tenni sceti genti de elite chi pagat meda, bah Cioè, deo so, cioè, penso chi mm, finzas a sa genti chi mm, prus pa, pagu arricca depit tenni s'occasioni de viaggiai, de girai su mundu, duncas no podeus arriciri sceti genti eh, chi podit spendi dinai meda. Ma mancai in cuddus tres mesis genti arricca meda e totu s'arrestu 'e s'annu mortus de fami. Ita ndi naras? Ti praxit custa politica? Nimancu. Nimancu custa ti praxit. Nimancu, depeus su turismu tenit arrexoni ca su turismu bolit progetau est cussu chi ammancat innoi in Sardigna, calincunu, cioè sa mellus parti de is ortas, tocat a ddu governai, a ddu progetai su turismu, a cumprendi Sa genti immoi bolit eh, connosci s'identidadi e is cosas prus autenticas de unu logu. Eh, duncas sa genti non bolit abarrai sceti in su resort, in sa praia, eh, seti dis a pigai su soli e a si ndi torrai a andai eh, nieddu che sa pixi. Eh, sa genti bolit fintzas e custu est su turismu chi nosu depeus a cercai de aciapai, sa genti chi bolit connosci diaderus chini bivit in Sardigna, ita nc'est in cust'isula, ita cali esperientzias cali fainas podeus fai acoi candu seus in vacanza ingunis, custu est su scioberu chi depeus chi depeus fai, cioè tenni genti chi bolit cumprendi chini nc'est no in Sardigna, eh, poita non si podit bivi sceti de de turismu. Ah, oh, custa è un'atra chistioni manna, una cosa, ah, nosu depeus bivi sceti de turismu. Berus est. Prima reula de su marketing, tocat a diferentziai. Ses giai sballiendi. Ses giai sballiendi.
Chi incapitat una cosa tipu su Covid, Chi serrat si totu, totu, si frimat totu. Ciao.
Eh, ita feus? No, non si podit bivi de turismu sceti, no totus boleus bivi de turismu, no totus Cussu puru. seus bravus a traballai in su mundu de su turismu est giustu a tenni, a diferentziai, a diferentziai s'economia. A diferentziai. Gianfranca, ita ndi naras tui? Turismu de elite o turismu de massa po sa Sardigna? Ita naras tui? Bidia deu una via de mesu, aici. Berus. Turismu de massa est sa cosa pejus. Su turismu de massa lu pescio in d'una accezione negativa, quindi pescio a gente chi arribbat e chi non tenen nemancu un'idea precisa de ue est o si c'ammuntonan solu in cussos logos chi sun prus de richiamu, cussos prus de chi s'allegat de prus, ue b'at prus promotzione e non tenen inter, eh, interesse eh, a entrare veramente in s'ispiritu de una ehm, eh, de una regione e de una eh, terra chi tenet meda de prus de offrire. Diamo de deper dare prima di totu nois prus valore a su chi semus e a su chi tenimus, lu valorizzare de prus ponende eh, sos prejos giustos eh, però offrinde finas servìtzios de cabale. Quindi depimus fàghere in modu chi eh, non chi arribet solu gente ricca, ca mm, non mi paret giustu a che, che tirare sa possibilidade a chie non tenet una capacidade de, eh, de ispender meda de non bi vennere. E duncas sa Sardigna depit essi prus barata o prus cara? Ita naras?
No, in certas cosas segundu me depet esser prus cara e gai in custu modu damo prus valore a su chi damo, gai si nois diamo puntare de prus damo, a una a un'unione vera tra tra su turismo e sas produtziones locales per esempiu, eo dio preferrer chi in sos locales, in sos ristorantes ue si vat a mandigare, ue si vat a comporare E prodotos chi podent èssere dae su pane, su casu, su binu, s'ògiu, tèngiant su preju chi mèritan sos prodotos chi veramente balent, cioè sos prodotos nostros, cussos de sas produtziones locales, territoriales, non cussos chi agatas in sos discount, a ue si che van totu cussos chi sun turisti di massa.
Difatis, difatis Bobore in custu articuleddu narat custa cosa puru, chi depet de premiai is, eh. is operadoris chi proponint sa cosa de su logu, sa cosa 'e papai, sa cosa 'e bufai, totu su chi est s'identidadi de su logu, no? Cussa est una cosa importantissima, no? E chircamus semper de la fagher, sa chi tenimus tantos produtores locales e cada eventu chi faghimus nois inserimus semper o degustatziones de prodotos o in carchi modu chircamo de los valorizare faghende los connoscher ca gai cando tue vas a presentare unu prodotu per esempiu s'ogiu de oliva chi est prodottu in su territoriu nostru e benit totu su procedimentu benit seguiu comente si faghiat antigamente ma avantaggiandesi finas de sas tecnicas novas pro otènnere unu prodotu chi est veramente de etzellentza e de alidade, cando tue l'ispregas a sa gente già est estare, est disponìbile, acetat bolentzieri de pagare de prus. Già ddu creo. Una domanda, una domanda, Gianfranca, po promovi mellus is logus de Sardigna, fadeis puru escursiones cun is iscolas po fai connosci is logus puru a is piciocheddus? Maista Giovanna de Santu 'Engiu, cun is iscolas traballais, Gianfranca, o no? E totu sas sociedades organizan sas escursiones no e proponen pachetos pròpiu pro sas iscolas. Cussos sun pachetos didàticos pròpiu pro lis àere imparare a sos picineddos a tènnere amore pro sa terra ube istan, pro la connòschere, pro l'intèndere in intro de issos, pro la rispetare, pro la preservare e pro la vìvere de prus. Quindi totu sas sociedades li organizan appunto sa escursione e lu aen e nois in su trabagliu nostru cando aimo eventos pessamo semper finas a sos piccinneddos e los coinvolgimo, los mutimo per esempiu cando aimo custas mostras pro lis aer connoscher cosas mancari bien cada die ca in domo de cada unu b'at pro narrer unu custumene Bien tantas cosas ma non las osservan, non non chircan de de cumprender veramente dae ite arribban totu custas cosas, quindi sos piccinneddos minores bolen semper coinvoltos in cada iniziativa.
Unu messàgiu de Facebook de Marco Giuliano, I turisti cercano qualcosa che li rende sardi veri anche solo per una giornata. Eh, podit essi puru, is turistas, Fede, si bolint intendi sardus, mancai fessit po una dì sceti, ah, arratzionori.
Innantis de totu tocat a cumprendi ita bolit nai essiri sardi veri. Eh. A giummai no ddu sciu mancu nosu ancora. Cun is eh. iscolas eh. traballais, o Federica? Certu, traballaus cun is iscolas, cun itinerarius, cun laboratorius didaticus. Ehm, deu apu traballau fintzas cun is iscolas, cun, cun laboratorius de... Mm, eh, turismo respetosu, po is pipius in sardu, Eh, po ddis fai cumprendi cumenti si depint cumportai candu viagiant, eh, s'importu de no fai certas cosas, no tocai is perdas in sitis archeolo- in in situs archeologicus, no pigai s'arena candu funt in sa praja. Ma si ddus pistas a is didixeddus, no iant tanti. Candu tocant a su chi no depint tocai. No, no, ma giai ddi si nau cosa. Eh, ddi si ghetas unu tzerriu, a su mancu, o no? Beh, nc'at a mancai atru. Oh, postu custu capeddu de turista, ti praxit? Eh, a bisura de frantzesu, sesi. De frantzesu, ehi, ehi. Paris prus unu Saludus Andria Serpi de Santu Ingiu. Grazias Andria, grazias a Marco Giuliano de prima puru non dd'apu saludau. Oh, chistioni manna de su turismu, sempri bogada a pillu de s'amigu nostu Bobore de s'Articuleddu. Tassa di soggiorno. Eh. Bella chistione. Oh, moi dogna logu chi andas tassa di Tassa di soggiorno. soggiorno. Ma no sceti in Sardigna no? No, no, in totu su mundu.
Totu su mundu, eh. Su mundu. Ita ndi pensas tui? Mm, deu seu dia... cioè, tocat a biri cumenti dda imperat su comunu. A mei m'at m'at a praxi a cumprendi po ita dda imperant. Eh, po ita imperant su dinai chi benit de sa tassa de soggiorno. Chi dd'imperant po fai...
deo però. po fai cosas de importu sociali, intzandus seu prexada. Poita imoi si eh. seus chistionendi sempri de sostenibilidadi ambientali, ma in su turismu sa sostenibilidadi est fintzas economica e sociali. Eh. No sceti ambientali. Tu naras, po ti dda ponni in buciaca non serbit. No, certu.
depit essi imperada po s'ambienti. Po s'ambienti, po sa sociedadi, ma finzas po agiudai. O, o depit torrai a sa comunidadi. Depit torrai a sa comunidadi, certu. Eh. Gianfranca, tassa di soggiorno ita ndi naras tui? De accordiu sesi?
Ego puru non so contraria a sa tassa de soggiorno, però diat bisongiare a fàere in modu chi bi siat Una, unu ritorno de sa motivatzione de pònnere custa tassa de soggiorno a che si moviende la suno ponende in tottuve in cada bidda, però depimus èssere finas onestos e a bortas e allego semper de sas zonas internas, chi suno cussas chi connosco de prus, poi e sos comunes costieros si viet de prus in ite benit imbestia sa tassa de soggiorno. Pro cantu riguardat sas biddas minores, diat bisongiare a las curare de prus sas biddas, a tènnere prus atentzione non solu, namo, a su a s'estetica chi podet èssere de una bidda, però las rèndere canta e canta prus atraentes e a àere o puru cosas chi coinvolgant de prus nois residentes in d'unu impegnu chi siat poi rivoltu a giustificare custa tassa pro chie benit dae foras. Quindi initziativas ecco chi torren chi dian unu sensu a imporre custa tassa a che si non a bortas abarrat unu pagu un'incognita. E certu chi si dda poneis in buciaca e boh est spaciau ingunis non serbit a nudda. Gai non servit a nudda, nos depimo megiorare, megiorare sas viddas, però megiorare finas sa vida de ie sas viddas las vivet, a gai si mancat s'aspetto antropologico, s'aspetto umano de ie bistat in sas viddas. Naturalmente si perdet, si perdet totu, cuminciat s'ispopolamentu, cumincian a essere viddas unu pagu fantasma, quindi custa tassa di soggiorno, si si che movet sa gente chi est residente abitualmente tenet Oh, de cussu ndi 'ollu chistionai, tarifa residenti, ita ndi pentzas tui? De accordiu ses a fai unu pretziu diversu po is chi, is chi bivint in su logu? Residentes.
Eh sì, a differenziare su costo Eia. po is residentes de seguru. A gai, eh, cioè, los incentivas a abarrare, si nono no, eh, a abarrare in certas viddas minores. chi tenene sempre is prus paus servìtzios, cumincian a tancare sos servìtzios principales. De base, sa gente poi non b'aguantat prus. Depimo vivere, depimo viver bene, non nos podimo solu 'aer bellos 'ando bi tenimo 'estas, 'i benit sa gente e nos ponimmo in mostra, nos ponimmo in vetrina e lo 'aimo pro sos ateros. Nos depimo viver bene nois 'i bistammo. Nois, quindi est giustu 'i 'ie bistat paghet de mancu. Tui ita naras Fede? Deu dda pensu cumenti a Gianfranca, senuncas dd'acabaus cumenti Disneyland, eh ma nosu no seus Disneyland, seus un'isola innoi c'est genti chi ddui bivit, Genti chi ddoi sì. traballat e duncas tocat a ponni eh, a, da, a donai prioridadi a sa genti chi ddoi bivit, cioè andat bene su turismo, andat bene a fai a, fai a aproillai sa genti, ma tocat innantis de totu a fai, a lassai sa genti chi ddoi bivit innoi, chi non si ndi andit.
Certu. Oh, picciocas, su turismo fait dannu puru, eh? Poita aguantai su logu limpiu, bellu e totu cantu costat, duncas olit dinai, E is chi ddui bivint in is logus a bortas si ndi depint andai poita arribant is turistas e oberint butegas de is turistas e ristorantis e cosa cambiat unu pagheddu s'ambienti, su logu e sa storia, duncas olit guvernau. Segundu tui cali est una cosa negativa de su turismu it'iast a nai?
Sa, sa primu cosa chi mi benit a conca est una cosa ca mancai non sutzedit me is biddas prus piticheddas, ma sutzedit meda in Casteddu e in is biddas de sa costa, est ca est impossibili agatai un'aposentu a pesoni poita is pretzius, is pretzius funt tropu artus o poita in su centru storicu oramai sa genti chi tenit aposentus ingunis si eh, preferrit a ddus lassai mancai sbuidus calincunu mesi in s'ierru, ma ddus tenni sceti po turistas in s'istadi, e duncas in, de custa manera tui perdis s'identidadi de su logu, poita po nai in calincunu mm, eh, cuartieri de eh, de Casteddu immoi ci funt sceti turistas e s'est pèrdia s'identidadi de su logu.
Eia, Gianfranca, una cosa negativa de su turismu po tui ita est? E finas pro me est cussa conditzione chi ti che batit a ti comportare o a faer cosas chi l'iscis chi a issos lis podent aggradire a chie venit dae oras. Como Probabilmente custa idea non l'an a cundivides totus, però a mime pro narrer non mi piaghen sos arraseare atu in istiu. Berbetu puru.
Bella chistione, bella chistione. Custu fiat a su de duos. Arribban dae totuve, mancari calicunu podet narrer, ma b'at gente chi tenet s'oportunidade de benner solu in istiu. Però proite nois nos depimo ridicolizare, a che in certos casos pròpiu de custu semus allegande, e nos ridurre quasi a machiettas aende custas rapresentatziones chi de autènticu poi non tenent nudda, a che su arraseare est in iberru e nois in sas biddas de s'internu, in totu sa Sardigna ue si festègiat, ue si celebrat podimo fina nàrrere, L'intenden, l'intenden in su coro. Quindi cando tue lu aes in un'ateru periodu, in particolare si lu aes a meseagustu, i b'at barantachimbe grados andande ballande in cussas peddes, solu pro aere un'ispetaculu, ses appuntu ispetacolarizande una cosa invece est parte de s'identidade nostra, de s'istoria nostra e custu lu aimo a gai l'iscimo i piaghet, a gai sa gente si l'isetat. E tando no, depene bennes omo isperande si torna oro prima o poi a risolvere custa cosa de sos bolos, a fagher in modu chi sa gente tengiat prus opportunidades de bennere e custu nos agiudat a nos preservare in s'identidade vera nostra, a non nos custringhere, poi cheret no lu aghet ovviamente. Eia, eia. Però est rapresentazione, ergoi. Gianfranca, Gianfranca ti depo frimare ca su tempus si bolat. Ciao.
Aundi t'agataus? Galaveras, internet, social, situ, dona s'indiritzu. Nos acatais in Facebook e sa pàgina est Presidio Turistico Galaveras Oliena e in Instagram Galaveras Oliena e gai etotu nos acatais finas in YouTube. Bi sunt totus sos eventos chi amo atu. Bos lancio. Solu un'anticipatzione, nois pro sa Pasca amus a torrare a apèrrere una mostra de su recramu in tota una serie de novidades, quindi bos isetamus in Oliana pro Pasca. Eja, gratzia Gianfranca, gratzia meda. Fede, aundi t'agataus? Situ, social, Arasolè? Arasolè, in totus is social. Arasolè, apuntamentus po sa cab'e chida, Carrasegare de Mamujada, Otzana, Al Ard Film Festival in Casteddu, fintzas a su primu. Sàbodu, su primu de martzu in Aristanis, passellada stòrica de su libru de Monica Tronci, de Eleonora, Diario de Eleonora d'Arborea, e domìnigu, su duus, Renzo Cugis, s'amigu nostru, filastroca e rock and roll, rock and roll in Ceràxus, Si 'e Boi, nosu si bieus sa cida chi intrat. Gràtzias a totus, a si biri! Grazie, a si biri!